Moni nonse amene mukutionera. Ine dzina langa ndi Willis Master Chisale. Ndabwera ndi nkhani ya m'buku lopatulika, mutu wake ndi Kubadwa kwa Mpulumutsi. Uh, zaka zochuluka zinadutsa uh, itapita nthawi ya mneneri Yeremiya Mawu onse amene Mulungu analankhula kudzera mwa atumiki ake anakwaniritsidwa. Mulungu anatumiza Mpulumutsi wolonjezedwayo ndipo iyi ndi nkhani yake. Uh, Mulungu anatumiza mngelo kwa namwali dzina lake Mariya. Iye anapalidwa ubwenzi ndi Yosefe wa fuko la Mfumu Davide. Um, Ndipo mngeloyo anayankhula kwa Mariya nati, Moni kwa inu, mkazi wokonderedwa, Ambuye ali nanu. Ah, mngeloyo anayankhula ndi Mariya nati, Usaope Mariya, pakuti ah, udzakhala ndi pakati ndipo udzabereka mwana wamwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu. Iye adzakhala wamkulukulu ndipo adzatchedwa Mwana wa Mulungu Wamphamvuyonse. Mulungu Wamphamvuyonse adzamupatsa Iye mpando wachifumu wa Davide, ndipo adzachita ulamuliro pa anthu a Mulungu kwamuyaya, ufumu wake sudzatha. Ndipo Mariya anafunsa nati, Izi zidzachitika bwanji pakuti ine ndine namwali? Mngeloyo anati kwa Mariya, a, mphamvu ya Wamwambamwamba idzakwaniritsa zimenezi. Chifukwa chake mwana wobadwayo adzapatulidwa ndipo adzatchedwa Mwana wa Mulungu, pakuti palibe chimene sichingatheke ndi Mulungu. Mariya anati, Ine ndine kapolo wa Mulungu, lolani kuti zonse zimene mwanena zikwaniritsidwe. Kenako mngeloyo ananyamuka. Yosefe, bwenzi lake, anali munthu wolungama, ndipo sanafuna kumuchititsa manyazi Mariya chifukwa anapezeka ndi pakati asanakwatirane, ndipo anafuna kumusiya koma mwachinsinsi. Ndipo Mulungu anatumiza mngelo, mngelo Wake kwa Yosefe, kudzera m'maloto. Ndipo mngelo anayankhula ndi Yosefe nati, Yosefe wa fuko la Davide, usachite mantha kumutenga Mariya kukhala mkazi wako, pakuti mwana amene ali m'mimba mwake ndi wa Mzimu Woyera. ndipo adzabala mwana wamwamuna, ndipo iwe udzamutcha dzina lakuti Yesu, pakuti iye adzapulumutsa anthu ake ku chilango cha kusamvera kwawo. Atadzuka m'kulota kwake, Yosefe anachita zonse monga momwe mngeloyo anamuuzira. Iye anadzitengera Mariya ndi kumupanga kukhala mkazi wake, koma sanakhale malo amodzi kufikira anabereka mwana wake woyamba. Itapita miyezi ingapo, Mariya anabala mwana wamwamuna monga momwe mngelo adanenera. Patapita masiku asanu ndi atatu anamutcha dzina lakuti Yesu, dzina limene mngelo uja anapereka. Patapita masabata angapo, Mariya ndi Yosefe anamutengera mwanayo ku kachisi. Atafika ku kachisiko, anapeza munthu odzala ndi Mzimu wa Mulungu amene anakhala ku kachisi kwa zaka zochuluka kuyembekezera Mpulumutsi olonjezedwa kuti adzapulumutse anthu ake. Uh, nkhalambayo itamuona Yesu inamunyamula mdzanja lake ndipo anayamika Ambuye. Pamene wokalambayo anaona Yesu, anamunyamula m'dzanja lake ndi kuyamika Mulungu. Ndipo iye anayankhula ndi Mulungu nati, Ndaona Mpulumutsi wolonjezedwayo amene adzapulumutsa anthu ake. Pakuti iye ndiye kuunika kovumbulutsira Mulungu ku maiko onse. Yosefe ndi Mariya anazizwa ndi zonse zimene zinayankhulidwa zokhudza Yesu. Nkhalamba ya mkachisiyo inawadalitsa, ndipo inati kwa Mariya, Mwana uyu adzakanidwa ndi anthu ambiri, komanso adzachitidwa chipongwe, koma adzakhala chimwemwe chachikulu kwa anthu ena ambiri. Yosefe ndi Mariya anabwerera kumudzi kwawo ndipo mwanayo anakula mwathanzi, m'nzeru ndipo Mulungu anakondwera mwa iye. Amenewo ndiye mawu a Mulungu.